be anyị anyị na-achọ ka anyị ṅụọ garị aka na-enwe aṅụrị na fa ga-aṅụ garị chee na aka ka anyị bido ṅụwa ebubechukwu na-achọ ime garị ka anyị ṅụọ ngwanụ ebube ihe ngwa bido mewe kedu maịmaị kwanụ maịmaị na-a warm na anyị ga-eji maịmaị wee lie enye maịmaị na-a warm ebubechukwu na-eme garị ọ na-eme garị o kute garị ọ na-awụ ya ngwa kuteni garị wụyaba nke bụ granọt nke bụ milk eji ga-aṅụ o rikwe nne kuburu n'ete maka ọ ya-eri nne dadi ya-aṅụ garị ka rice Daddy, ke nke ị ga-eri.
I will test it. Va naabọ. Ndị papa bụ i nye va option va sị va naabọ, ọ ya-eri va naabọ. O kwele ndị papa si eme. Ọ dụgonu mma papa. Ngwa gbụya mmiri, gbụya ba mmiri. Ị ya-agbụya mmiri ri nne, ị ya-agbụya mmiri ri nne.

gbuya nya gbajuo enye oju ị zafukwu ya ị gbajuo enye o jugo ngwa anyị azafukwu ya ọzọ cheli cheli ka a zafukwu ya ọzọ ọ dụgo kutezie mmiri ọzọ kute mmiri ọzọ ngwa gbuyaba mmiri gbuyaba mmiri ịgbaju n'eri nne anyị azafukwu ya ọzọ nke ịtọ

anyị na-eme garị ọ na-ewete shuga o wetewego o wetewego ndewo jee a na-enwe aṅụrị na wa ga-eri wow champions champions wa na-enwe aṅụrị pata shuga na pata shuga pata shuga ke ihe i jikwa rice eme bufugodi rice na anyị achọrọ rice rice ya agụ anyị chọ meghee enye jide ya aka ka m kwughe enye jidesie ya ike ka m kwughe shuga iwe ebu shuga ngwa wete ngaji naabọ wụya wụya ngaji naabọ wụya ngaji naabọ wụya ye ee e, obere ngaji bụ ihe ahụ wete nnekwu ngaji ngaji rice papa papa wụya wụya wụya nya na-awụya n'ọsọ papa kutekwa ọzọ wụya o nwere ndị chọọ iri rice ma ozugbo ozugbo Weli milk wụyaba papa wụyaba milk. Ndị na na egwuli egwu maka ba chọọ ili ya. Papa wụyacha milk niile wụyaba ya. Wụyaba wụyaba. Na-awụya wete ka m nyeli gị aka. Ị ga-eji ị ga-eme n'ị wụyachicha nya ọgwụ. Ị ga-awụyachi ya ọgwụ. anyị na-ejikwa nido emie mana taa bụ evaporated milk ọ bụ anyị bụ ndị igbo na-eli nli ndị igbo maka anyị anyị chọọ ifeel at home ọ bụ ọkwa fim nke a na-eme n'ime obodo ka anyị na-alaiki iwọchị maka anyị na-awọchị anyị na-efeel at home oya ngwa ụmụaka weli ngaji tọnụọ nya weli ngaji tọnụọ nya onye ọbụla na-emezi garị wefụ na aka na garị ọ bụ ebube ga-eme garị nke mbọchị taa tọọnụọ nya ọfụma tọọnụọ nya ọfụma garị eregokwa o rego rinne gbuya nya mmili kute mmili ka i gbuya garị ka ọ ghara ịsụ ka nri ka ọ ghara ịsụ nri nri papa kwuchizie Kwuchie garị na-enye kwuchie. Yes, i gbuyarọ ya mmili ọ sụọ nri. Welu komkom evaporated milk tuo maka ọ gwụgo. N'ebe ị ya-etubi ọ bụrụ na recycle na nke. Ndị ga-aṅụ garị ba na-agaghalị eshibe ndị abalị boys agaghalịba. N'ebe n'ebe. Ebube Chukwu.

ka onye nwezi ka onye nwe garị nke onye nwe garị nke adaobi ị chọ garị adaobi achọkwa garị
ebube chọọ garị mụ

ihe niile garị ma granọt wow ọ dịkwa egwu

Bịanụ weliba anụ, bịanụ weliba anụ. Yes, mommy. Ke nke ị chọ, papa? I tinyere aka i welu ofu, ka anyị akwa.